ɛɛ kanto bɛ ne bɛnbaw ye ne bɛnba ɲumanw de ko don minnu y'u to kunun na ka bi ye ne bɛnba ɲumanw de ko don minnu sɔnna tɔɔrɔ ma minnu sɔnna muɲu ma sabali ma k'i miiri k'a fɔ olu tɛ koyi olu bɔnnaw de ko don u bɔnna jumɛnw minnu fana bɛ na dugukolo in kan olu kɔ yan san ba yirika yɛrɛ olu kɔ yan a bɛna laban olu bɔnna minnu na ni o de ye aw ani ne ye o bɛnba minnu y'o miiri don na don min ni bi ka jan ka muɲu ka sɔn ka sabali ka dimi kun ka tɔɔrɔ sugu bɛɛ lajɛlen kun anw kama n bɛ foli bila o bɛnbaw de ma bi walisa ka taasibila kɛ u ye ko abarika u ka cɛsiri la ayiwa n ye karisa bin kɛlɛ ma ban a datɔ u la don na don min na jugu de nana ka na gɛrɛ u la ni fɛɛrɛ ye u ka mɔgɔladon yɛrɛ kama ka jateminɛw kɛ u fɛ u siyɔrɔw lajɛ u ka soɲɛkɔrɔw jateminɛ u bolofɛnw lajɛ k'u ka dɔnni sanga ɲɔgɔnya k'a kundama dɔn k'a bonya dɔn k'a dunya dɔn ka sɔrɔ ka bɔ ka taga baara kɛ ni o dɔnni kelenw ye ka na bin u kan ko o don kɛlɛ datɔ u la ni balina fɛɛrɛw ye anw ma jigin u la an yɛrɛ bɛ dɔ kɔnɔ bi an ka kan k'a faamuya wa u y'a dɔn jugu ni fɛɛrɛ ni dabali min nalen don a donni kama ni u m'u miiri anw na a tun bɛ kɛ silatunu kun kelen ye dɛ o de y'u don o da fɛ o de kama n ko n bɛ bɛnba ninnu fo ni olu tun tɛ bi anw tɛ kɛ yan i jamu gɔngɔn dɔrɔn i sen fila de bɛ duguma ɛ bɛnba ɲuman olu folen kɔfɛ halisa ne bɛ n balimaw fo aw de ko don aw minnu wulila ka aw jɔ k'aw kolo n'aw sogo doni ka ɲɛɲinini kɛ ka sɔn ɲiningaliw ma ɲiningali minnu kolo ka gɛlɛn ɲiningali minnu ka bisi ka sɔn o ɲiningaliw ma i n'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko anw ye jɔn ye anw bɔra min kabi kuma jumɛn yɔrɔ jumɛn na o ɲiningaliw ka ɲiningaliw kɛ halisa ka ɲɛsin farafin yɛrɛ bɛ sawura min na bi ne ko nin y'a dakan de ye wa aw minnu sɔnna o ɲiningaliw ma k'o jaabiw ɲini fo o ɲinini de nana ka na aw se bi nin ja in ma ja min bɛna kuma o ɲininkaliw de kan aw ye ka foli bɛ aw ye ka foli kɛ ɲɛmɔgɔ ye ko ye ɲɛmɔgɔw ɲumanw de ko don minnu ye da yɛlɛ anw ye k'a dɔn k'a fɔ anw ka yɛrɛ ye kɛlɛ tɛ se ka kɛ cogo si ni ɲɛmɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ ɲuman tɛ anw na an filɛ nin ye ɲɔgɔn lakunu kɛlɛ min na nin a ɲɛ tɛ sɔrɔ fiyewu ka sɔrɔ kunkolo ma kɛ kantigi ta ye ka sɔrɔ kantigi yɛrɛ fɛnɛ ma jɔ a kan kɔrɔ ɲɛmɔgɔ minnu ye o dɔn k'u disi da marabagajugu ka fɛɛrɛw la marabagajugu ka kangarida kanw na halisa k'u bolo bɔ ka di anw ma ka anw dɛmɛ an ka ɲininiw n'an ka fɛsɛfɛsɛliw la ka da a kan ko tiɲɛ tɛ fila ye k'a bɛ laban min ma o de ye nin ye a bɛ laban so nka foli bɛ o ɲɛmɔgɔw ye ayiwa foli ninnu yɛrɛ fɛnɛ bɛɛ bannen kɔfɛ ka benbaw fo ka benbaw ka ala kelen pe fo danbagama ni o de ye mangala ye n'an k'o ma bi mangala o bɛɛ folen kɔfɛ sa ka ban n'aw ka yamaruya ye n bɛna ji bɔn o kuma jateminɛ la tamasere la ka filen ɲɛ kelen ji bɔn olu bɛɛ lajɛlen ye k'an bolo fila da u kɔ k'an makoto ee ayiwa an karamɔgɔ tumani kɔnɛ ko ten a ko ko don o don baro o bɛ mɔgɔ kiya ka tɛmɛ don o don kiri kan bi o tuma ne modibo fakoli dunbiya 3rna ka ciden lasela de ye ne ye ni o de ye chargé de communication ye n bɛna aw baro bi n bɛna aw baro mun kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la ɲininkali kelen pe ɲininkali in ka bon ɲininkali in ka dun ɲininkali in kɔnɔ fɛrɛlen bɛ ɲininkali in bɛ taga ni anw ye fo kow jujɔn de la o ɲininkali dakuruɲɛ kelen ye mun ye ko anw golofinw anw bɔra min golofinw u bɛ minnu wele dɛ ko farafinw o golofin ninnu bɔra min ni o ye aw ye ni o ye anw ye ka yɛlɛ an bɛnbaw la ɲininkali in fɛn min a tɛ se ka jaabi n'an ma ɲininkali in cɛfɛrɛn k'a fɛsɛfɛsɛ fo k'a kɛ sara dama dama ye ɲininkali in ka girin sara fɔlɔ ye mun ye n'i ko ko anw bɔra min i b'a fɔ ko o kɛra kuma jumɛn n'i y'a mɛn karisa bɔra a bangera a kɛra k'a to fan dɔ de fɛ o kɛra min kelen o kɛra tuma jumɛn fila ka anw to sawura jumɛn na saba yali an ka o don sawura ani an ka bi sawura ye kelen ye wa naani ni olu tɛ kelen ye o tuma mun de kɛra ka bɔ anw kunun na ka bama yɛlɛmali kɛ fo ka na anw kɛ tan bi mun kɛra mun donna anw ma fɛɛrɛ jumɛnw de tigɛra mun ni mun fɔra ɲɔgɔn kɔ mun ni mun ye ɲɔgɔn minɛ ni o de ye anw kɛ tan bi ayiwa ni aw ka yamaruya ye aw balimakɛ a sera ka fitinin min ɲɛɲini dɛ a bɛna o de da aw tulo kan nin ɲininkali in kɔnɔ ɛ an b'a dɔn nin baara bɛ sen na bi tɛ farafin ka yɛrɛ ɲini an'a ka yɛrɛ ye a cɛsiri bɛ sen na bi tɛ kabini binkannikɛla jugu nana don anw kan k'anw kunmayɛlɛma k'anw lafili k'an jɔ an yɛrɛ ma ni an ye jateminɛ la san ba kelen ani san kɛmɛ fila hakɛ de kɛ o janfa kɔnɔ o binkanni kɔnɔ fo min farala juru sɔrɔtɔ kan fɛn ma bɔ a la kabi o janfa o o daminɛ fo ka n'a bila an filɛ yɔrɔ min na iko min bi ɲininikɛlaw ma sɛgɛn koyi fɛsɛfɛsɛlikɛlaw ma sɛgɛn olu de ko ko k'a ferekete yɛlɛma k'a jan pewu u ye gafew t'u kɔ u ye bolofɛn wɛrɛw t'u kɔ u ye seereya wɛrɛw t'u kɔ anw fɛnɛ nana wuli bi farafin ka yɛrɛ ye tile k'a to a tile gwangwan na bi anw fɛnɛ nana wuli k'o gafew ta u kɔ k'olu fɛsɛfɛsɛ k'a ɲɛɲini an ye fitini min dɔn o la ni o sɛbɛnnen bɛ kan wɛrɛw la an bɛn'o de bayɛlɛma aw ye bi o tuma an yɛrɛ fɛnɛ ka kan na bamanankan maninkakan mɛnnaw olu bɛ dɔ tɔmɔ an nɔfɛ julakan mɛnnaw bɛna dɔ tɔmɔ an nɔfɛ parce que eh, adamaden i talonna yɔrɔ min na i ka kan de ka taga i binni sababu ɲini k'anw bin bi k'anw ɲɔngiri k'an turu an bolo fila kan k'an da turu bɔgɔ la k'an ɲɛ yɛrɛ fɛnɛ bɛɛ kɛ bɔgɔ ye fo k'an ɲɛ datugu bi fo k'an kamana gan an yɛrɛ sawura cogoyaw la o daminɛna yɔrɔ min na o de ye gana jamana ye gana jamana min fɛnɛ nana ka na wolo manden jamana la o gana jamana n'o manden jamana ni olu tɛ yen bi k'o sabu kɛ fɛn y'an da tɛna don fɛn minnu na bi k'a sigiyɔrɔ kɔrɔ bɛ taa bɛn jamana minnu ma bi o jamanaw jɛlen bɛ kan min na o de ye maninkakan bamanankan julakan nin bɛɛ duloki kelen ye a n'a kɔnɔbilaw dɔrɔn de don o de kama anw fana y'a ta sa ka ɲɛfɔli kɛ o kan kelen na talonni kɛra yɔrɔ min na ka segin ka taa an talon kun lajɛ yen o tuma ɲɔnini kɛra k'an bɔ k'an firi an disi kan kan fɛɛrɛw de kɔnɔ an bɛna segin ka lakilenni kɛ ka bɛn ni o kanw de ye bamanan ko ko sɛmɛ cogo ɲuman o de bɛ yiri sanfɛ bolo tigɛ ja dɛ o tuma na an tɛna nin bila ka bɛn an balima yɛrɛ fɛnɛ minnu bɛ yen n'olu garisɛgɛ ma se fiyewu ka kɛ nin kan mɛnbaga ye ni olu de ye tubabukan fɔbaga ye ka sabu kɛ sigiyɔrɔ yɛrɛ n'a cogoya olu ye waati minnu kɛ a ɲɛfɛ n'u sɔrɔla u yɛrɛ fɛnɛ benbaw fɛ u ye benba minnu taraki k'u ɲun ka jiw tigɛ n'u ye ka kɔbaw ni babaw tigɛ n'u ye ka taga u bila jɔnya baara ni baarafinw na fo olu bangera yen k'u suguma yɛlɛma k'u suguma yɛlɛma fo kan nana ka na tila bi olu yɛrɛ fɛnɛ bɔnnaw la o tuma jasa u fɛnɛ bɛ tɔmɔta dɔ tɔmɔ baro in na an bɛna baro in a fɔtɔ jabarani kan an bɛ to k'a sɛbɛn an nɔfɛ dɔɔni dɔɔni tubabukan na ni o de ye faransikan ye laɲini ye kelen ye aw yɛrɛ y'a faamuya tɔmɔnikɛla jama ka se ka caya anw nɔfɛ bamanankanfɔla maninkakanfɔla ni julakanfɔla ta tɔmɔnen kɔfɛ olu minnu fana garisigɛ kɛlen bɛ bi walikan ye n'o ye marabagajugu yɛrɛ fana ka kan ye o tuma an b'olu fana ɲin ta fara a kan ka to k'a sɛbɛn an nɔfɛ jabaranin kan u k'a kalan ayiwa ba ye ba bi dɔ k'u tɛ koko la farajɛ ka bolo bira anw ɲɛ la bi paseke u ye kuma fɔ yɔrɔ de caya ka segin a kan ka segin a kan ka segin a kan jabaraniw na kumasow la an yɛrɛ bɛ kanw mɛn k'o don a don a fɔ fɔbagaw da u ka n'o don an kun ma fo an ka taa an yɛrɛ wele yɛrɛ wele cogow la minnu yɛrɛ ye tɔgɔ ye i kan ka ɲugun tɔgɔ minnu na olu y'o fɛɛrɛ min kɛ an fana bɛn'o de feerekete yɛlɛma ka baara kɛ ni o ye fɛn min ye bana don an b'a fɔ fiyewu benbaw ka ala ɲɛnama o de bɛna bana bɔ kan ayiwa o kan in na sa an tɛ yɔrɔnin dɔ lakilen sanni an k'an da don baro yɛrɛ yɛrɛ la kuma daminɛ ni bi cɛ n'i ye ne mankan mɛn ko golofinw dɔ wɛrɛ tɛ koyi an bɔra ka yɔrɔ min fɔ sisan ka kumaden ta k'a ferekete yɛlɛma k'a don hakili kɔnɔ k'a n'a kɔrɔ to ɲɔgɔn na i segin ko tan a kan a bɛ komi i bɛ k'i yɛrɛ nɛni farafinya fɔli ye o dɔ ye bamanankan na fara tɛ fila ye o i bɛ fara ye faramafɛnw de la ni o ye baganw ye dantanfɛnw kekemafɛnw ni geremafɛnw olu de ye fɛn faramaw ye e kana ka ne yɛrɛ wele bi ko farafin aa k'a fɔ u ni nɛni man surun an tɛ a bɔ o la n'an tɛ faramafɛn wɛrɛw ye fo golo de bɛ anw kan an t'a fɔ ko golofin anw dun tɛna kɛ dɔwɛrɛ ye golofinw kɔ dɛ bamanankan yɛrɛ jɛlen na a nɔgɔ bɛɛ bɔlen kɔfɛ a la i b'a ye k'a fɔ buna adamaden ye golomafɛn de ye wa anw ye golofinw de ye an ka sigida tɔgɔ de ye golofina an filɛ sawura min na bi nin ye golofinya ye sani da ka dege o la ne kɔni ka nin ja in kɔnɔ a bɛ hakɛto di ne ma n'a y'a mɛn ko golofinw farafinw de ko don an da degennen bɛ fara min fɔli la kɔni fara min tɛ dɔwɛrɛ y'an fɛ yan fo dantanfɛn yɛrɛ sawura fɔlɔ ni ɲɛ dara a kan sani ka a janya n'a bonya na i bɛ fɛn fɔlɔ min o de y'a fara ye fo k'a don nɛni yɛrɛ la bamanankan na ko faramafɛn fo k'a kɛ nɛni ye ko bilakoro fara saba aw bɛ hakɛ to bamananw b'a fɔ ten de n'aw tilara k'o faraw ta k'o da an tɔgɔ kan ayiwa a ko bɛ ɲini ka gɛlɛya o tɛ baasi ye o golofin ninnu bɔyɔrɔ jɔnjɔnjɔn golofinw jujɔn bi baro bɛ o kan golofin bɔra min jateminɛ bɛɛ y'a yira an filɛ yɔrɔ min na ikomi bi isa ka bangeli kɔfɛ a san ba fila ni san tan ni wɔɔrɔ sɔsɔli foyi tɛ min na fewu diɲɛ dɔnnikɛla bɛɛ fɛ o de ye k'a fɔ ko golofin fɔlɔla fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ ka bɔ diɲɛnabɔ in na golofina o gere de sanfɛ gere tɛ dɔwɛrɛ ye u b'a fɔ o de ma nansarakan na ko kɔntinan gere dɔw b'a fɔ ko gun farafina gere o bɛ farafina gun o tuma ni o de ye golofina gun sanfɛla ye golofinw fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔla yen de ka bɔ ɲɛnamaya bɔli kɔnɔna na o bɛ bɛn ni golofina fan jumɛn ye golofinna kenya bi bi kenya jamana ee, ka na se tanzani jamana ani ethiopie jamana ni ɲɔgɔn cɛ kɛnɛ min bɛ yen o jamanaba saba faralen ɲɔgɔn kan jateminɛ y'a jira k'a fɔ ko golofin fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔw o ma dagabana mansinw ka fɛsɛfɛsɛli la fɛsɛfɛsɛlikɛlabaw yɛrɛ fana ka ɲɛɲininiw na kolo kɔrɔ minnu yera k'a sɛbɛntiya bolofɛn fɔlɔ minnu yera k'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko golofin fɔlɔfɔlɔ sawura foyi tɛ min ye yala ni anw ye yala sawura cɛ o golofin fɔlɔfɔlɔ a ma bayɛlɛma sawura la min kɔfɛ o golofin fɔlɔ de yera o jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ntotaba jamana kan u b'a fɔ ntotaba jamana ma ko pays des grands lacs région des grands lacs le lac bamanankan na o de ye ntota ye Golofinna ntotaba jamana kan la région des Grands Lacs golofin fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ y'a ka diɲɛlabɔ kɛ yen de ah, ne balima bi tɛ dɛ jateminɛ bɛɛ y'a yira ko dɔ bɛ a san kɛmɛ ani san ba bi kɔnɔntɔn kan bi san ba kɛmɛ ni san ba bi kɔnɔntɔn dɔw y'a nɔgɔya olu ko ko k'a daminɛ san ba kɛmɛ ni san ba bi duuru ka na bila san ba kɛmɛ ani san ba bi kɔnɔntɔn ka nɔgɔ kɔni bɔ a la pewu dɔ b'a san ba kɛmɛ ni san ba bi duuru kan ka kɔn isa ka bangeli ɲɛ na isa ka bangeli ta ka na bila bi la an b'o san ba fila ni san tan ni wɔɔrɔ ta k'o fara o san ba kɛmɛ ni san bi kɔnɔntɔn in kan an bɛ se o la san ba kɛmɛ san bi kɔnɔntɔn ni san fila ani san tan ani wɔɔrɔ ɲina golofin de yera dugukolo kan a siɲɛ fɔlɔfɔlɔ ka bɔ diɲɛlabɔ la an bɛnbaw ka danbagama kelen yɛrɛ lahɔrɔma kɔnɔna na sɔsɔli tɛ nin yɔrɔ la gafe sahalenw kumana nin kan kaban fɛsɛfɛsɛlikɛlaw u ye nin daluw bɔ k'o ja kɔ kan ka nɔgɔ bɔ o la diɲɛ mɔgɔ ye ɲɔgɔn ye ɲɔgɔnye yɔrɔ kɛnɛbaw kan k'u ka fɛsɛfɛsɛliw ta k'u sangaya ɲɔgɔn na bɛn kɛra min kan k'a batiri pewu k'a da o de ye nin ye ayiwa ka bɔ finma na sa ka bayɛlɛma yɛlɛmali kɛ ka na jɛman bɔ a kɔnɔ ka nɛrɛ bɔ a kɔnɔ ka bilenman bɔ a kɔnɔ siniwa japonɛ arabu yahudiya k'olu bɛɛ bɔ a kɔnɔ bi an da bɛna se o ma an ka ja, ja natɔw la foyi ma nɔgɔya ni o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la kun wɛrɛ tɛ o la koyi an b'a fɔ min ma nɛnɛ funteni samiya tilema fiɲɛ barika fiɲɛ kalaya fiɲɛ sumaya olu de nana ka na golow bɔ ɲɔgɔn ma golow sawuraw an bɛ ka min wele bi ko golo yɛrɛ ɲɛ i n'a fɔ ɲɛ bilenman ɲɛ finman golo ɲɛ n'u ko o ma nansarakan na ko kulɛri o golo ɲɛw dɛ foyi wɛrɛ tɛ o ye ne balimaw fo sɛgɛ dɔ de bɛ joli la sɛgɛ min don an k'o ma ko golo mana fɛsɛfɛsɛlikɛlaw ye o ta k'o fɛsɛfɛsɛ u ka lajɛlikɛyɔrɔw la olu ye tɔgɔ sɔrɔ o la ko melanin n'o y'a farajɛkannama ye melanini in yɛrɛ mɔgɔ fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ min yɛrɛ tɛgɛ dara o kisɛ kan ka nɔgɔ bɔ o la pewu k'a fɔ ko foyi tɛ ka anw finya ji tɔ yɛrɛ finya tan ka sanga ka ka ka ka tɛmɛ golo golo tɔw ta kan ni o melanin tɛ o baara kɛbaga fɔlɔfɔlɔ n'o cɛba dɔ de ye an karamɔgɔ anw benba cheikh anta diop wɔlɔfɔ don senegali jamana kan a bɛ tiɲɛso bi a ni benba ɲumanw bɛ ɲɔgɔn bolo bi o baara kɛbagaba dɔ kɛra ale ye k'a ye k'a fɔ mɔgɔw bɛ ka ɲugun golo min finya la bi ɲɛngoya fɛ ni o ye jɛmannin ninnu ye dɔwɛrɛ tɛ golo in mana caya o de ye golo in fin n'o ye melanini ye melanini hakɛ min bɛ golo la dɛ o de bɛ golo ɲɛ finya ni ɲɔgɔn ye hali n'i ye farajɛ dɔ ye min golo ɲɛ finnen don ni farajɛ wɛrɛ ye ka taa a ɲɛɲini mana min bɛ a golo la a tɛ tɔw ta la o mana in fɛnɛ sababu tɛ foyi ye fo tile fanga mana in ani tile in de bɛ tali kɛ ni ɲɔgɔn ye i b'a fɔ ko fɛrɛnfɛnw balofɛn tɔw ka ɲɛnamaya n'u ka fɛrɛnni dulonnen bɛ cogo min na tile yɛrɛ fɛnɛ nɔɔrɔ la finman de ni tile bɛ ɲɔgɔn fɛ o de kama i m'a ye anw bangera bange yɔrɔ fɔlɔ min na ka poyi yɔrɔ fɔlɔ min na tile yɛrɛ fanga fɛ i b'a ye k'a fɔ a ye golojɛ kun tɛ se ka ɲɛnamaya yen cogo si k'a sabu kɛ mana min tɛ u golo la e m'a ye waati ni waati n'u nana bɔ an ye yan san'u ka segin kalo kelen kalo fila golo cogoya bɛ kɔmanse ka yɛlɛma ni u bɛnna ni an ka tilen yɛrɛ farimanba in kuma la golo bɛ tiɲɛ parce que mana in tɛ dɔwɛrɛ ye koyi mana in de b'i banamini tile tiɲɛni kɛ nɔ ani golo yɛrɛ dugumala ni ɲɔgɔn cɛ an bɛnbaw ka ala kelen n'o de ye danbagama ye a a bɛ se dɛ a ye nin kɛ anw de ye anw ka sigi kɛ tilema yɔrɔ la yɔrɔ min fana nɛɛma ka bon ni diɲɛ fan tɔw ye koyi tile ka bon yɔrɔ min na i bɛ diɲɛ nɛɛma bɛɛ lajɛlen de sɔrɔ yen o de bɛnna anw sigiyɔrɔ ma ayiwa ka daminɛ sa o san ba kɛmɛ ani san ba bi kɔnɔntɔn ka jigin ka na ka jigin ka na ka jigin ka na i bɛ jateminɛ kɛ k'a fɔ foyi foyi foyi wɛrɛ kɔni tun tɛ yen san ba kɛmɛ ni san bi kɔnɔntɔn in kɔnɔna na ni anw finman kelen pe tɛ an ye san kɛmɛ kɛ ten filanan mana ka na fara anw kan a bɛɛ finnen don ka na san bi kɔnɔntɔn in daminɛ fɛn mana ka na fara anw kan a bɛɛ finnen don fo san bi kɔnɔntɔn in tɔ tolen tuma min na san ba bi saba hakɛ ye danfɛn fɔlɔ taamasiyɛn kɔmasera ka ye k'a daminɛ arabu jamana kelen kelen minnu bɛ yen n'an bɛ olu wele ko iraki jamana fanfɛ yɔrɔ ninnu ka n'a kuncɛ bi farajɛw yɛrɛ labanna ka sigi yɔrɔ minnu na bi ni o ye erɔpu jamana ye jateminɛ y'a yira k'a fɔ o tuma kolo kelen kelenw kɔmasera ka ye yen kolo minnu b'a sɛbɛntiya ko golofin a y'a daminɛ sisan ka jɛ paseke mana banna golo la ni mana banna golo la a tɔ bɛ to jɛman ye an ka foli bɛ an balima tulu jugu munnaw ye minnu bɛ tasuma k'u golo kan ko porodi tulu k'a mana tigɛ k'a bɔ a la cogo la cogo min na a ɲɛ bɛ se ka jɛya o taamasiyɛn dɔ de ye nin ye nka donni kama ka a golo finman jɛya dɔɔni dɔɔni san kɛmɛ ni kɔ furancɛ kɔnɔna na foyi ma o kɛ fo tilentanya u sigiyɔrɔ kura la paseke olu taar'u yɛrɛ sɔrɔ sigida kura minnu na tile tun tɛ yen sɔrɔ la kosɛbɛ ka yen kalaya dugukolo yɛrɛ sawura fɛ dugukolo ni bɛn kɛr'o kan fɛnɛ k'o nɔgɔ bɔ o la ale yɛrɛ sawura bɛ i ko sɛfan fɛn kulukutu de don i ko balon n'i ye yeelen minɛ k'a dulon k'a jɔ balon fan kelen na n'i ma yeelen in munumunu i n'a fɔ tɔrɔsi yeelen k'a mɛnɛ k'a jɔ balon fan kelen na ni e kɔni ma yeelen in munumunu fiyewu balon fan dɔ de bɛ to dibi la dɔ bɛ to yeelen na ayiwa an k'a kɛ o balɔn fɛnɛ bɛ munumunu dɔɔni dɔɔni i n'a fɔ jateminɛ y'a yira bi ko dugukolo bɛ ka munumunu o de la su tɛ kola fan kelen dugu tɛ jɛla fan kelen bɛɛ bɛ dɔ sɔrɔ suko ni dugujɛ la mɛ bɛɛ tɛ dɔ sɔrɔ min na o de ye balon in keke yan fan i n'a fɔ a sanfɛla yan ani a dugumala yan a kɛra cogo o cogo yeelen tɛ olu sɔrɔ parce que olu jɛngɛnen bɛ dɔɔnin an b'a fɔ olu ma farajɛkan na ko pôle seleke pôle nord ani pôle sud kɛɲɛka seleke ani worodugu seleke ye olu jɛngɛnen bɛ yeelen in ma balon mana munumunu cogo o cogo seleke olu tɛna munumunu ka na cɛmancɛ la olu b'u minɛ nɔ la tile tɛ o kelenw de sɔrɔla ka fɛɛrɛ kosɛbɛ ni o ye kɛɲɛka seleke ye mɔgɔ minnu sigiyɔrɔ bɛnna olu ma olu farisogo dogora ka bɔ tile yɛrɛ nɔɔrɔ ma sisan o tuma i komi mana min bɛ golo la n'o ye melanini ye ale ɲɛci tɛ dɔwɛrɛ ye a ɲɛci la belebeleba dɔ ye k'i yankan tile yɛrɛ fɛnɛ farinya o ni farisogo yɛrɛ cɛ a kan'a jeni o kuma ni tile fanga dɔgɔyara melanini o fɛnɛ fanga bɛ dɔgɔya a bɛ komi n'i ye parapluie ta sisan k'a dulon i kun na tile farinya fɛ tile mana don nɔgɔ la ou bien tile mana bin pewu i bɛ sɔrɔ ka ale fɛnɛ bɔ i kun na ale ɲɛci banna o de kɛra o don farafinw na o sigida kuraw la yen nɛnɛ fanga bonyana u b'a fɔ min ma période de glaciation ka nɛnɛ fanga bonya gilasi kuruw bɛ bɔ san ka jigin ji yɛrɛ minnu b'u senkɔrɔ olu fɛnɛ gilasi kurulama kɛlen de don fo ka na tile nɔɔrɔ yɛrɛ tunu farisogo o kɔmansera ka jɛ dɔɔni dɔɔni dɔɔni dɔɔni dɔɔni dɔɔni fo ka na u kɛ golojɛw ye o cogoya kelen na an minnu fɛnɛ tora tile kɔrɔ yan sa an bɛnba minnu tora tile kɔrɔ yan olu yɛrɛ fɛnɛ fo min bɛ ka fara finya kan fo min bɛ fara u golo finya kan fɛn tɛ ka bɔ a la hali kunsigi kelen min filɛ an kun nin ye o mɔgɔ minnu tagalen filɛ nin ye kɛɲɛka seleke yan fan fɛ ni olu tɛ ka se ka tile nɔɔrɔw sɔrɔ ka ɲɛ olu kunsigi de y'a daminɛ ka bɔ sa ka caya ka biri kunkolo kolo ɲɛ ma kɛrɛnkɛrɛn la an bɛ min wele ko ŋunɛ fa filɛ nin ye kunkolo cɛmancɛ la yan kunsigi bɔra ka bɔn o kan o b'a sɔrɔ anw n'u fɛnɛ mago de bɛ tile in fɛnɛ nɔɔrɔ la yan anw kunsigi o de bɔnna ka taga a fɛ o de ye dɔ kunsigi janya ka dɔ kunsigi surunya ayiwa mɔgɔ min mana maloya n'i ka finya ye a bɛ i komi i maloyara ni i fari la mana hakɛ caya de ye ka tɛmɛ golofin golojɛw kan mana de tɛ u golo la o de ye bana misɛn caya halisa u la ka tɛmɛ anw kan a y'a jateminɛ dɛ anw de ni sumaya bɛ bange anw ni sumaya bɛ kɔrɔbaya anw ni sumaya bɛ sa k'an ka mɔgɔya kɛ n'a ye fosi t'an sɔrɔ a t'an bali foyi la a b'anw dɛsɛ dɔɔni donna waati min na fo ni balo cɛjugu nana don a kɔrɔ ubiyɛn jogo cɛjugu jogo minnu bɛ salaya kofɔ sigiyɔrɔ kelen dayɔrɔ kelen kofɔ i n'a fɔ an tabiya kɛlen b'a ye bi cogo min na anw de b'a fɔ ko danbaga ma a ni ce nɛɛma min bɛ dugukolo kan ka tɛmɛ tile kan anw ɲa tɛ o la ɛ ni o tile kelen de kɛlen bɛ sababu ye bi ka fɛn caya anw golo la k'o tɔgɔ da ko mana melanin mana fo o mana de kɛlen bɛ sababu ye bi ka anw yɛrɛ fɛnɛ fusa bagantiya sawura la ka tɛmɛ siya wɛrɛw kan ni anw y'o kɛ maloya ko ye anw ma danbaga ma sara ayiwa an bɛ an da lateliya su kana ko mɔgɔw la tile kana gan u la an y'o de fɔ an tɛ sɛgɛn dɛ o golofin olu kɔni tora ten sa ka to ten ka to ten fo waati nana kɛ golofinna yɛrɛ kɔnɔ yan sa olu yɛrɛ fɛnɛ wulila ka bɔ u sigiyɔrɔ fɔlɔ olu la sa ka yaala daminɛ golofinna ɲɛfɛ fo o yala nana ka n'u se yɔrɔ la yɔrɔ min bɛ wele bi ko misira jamana ni tubabu ani tubabu bɔnsɔnw gɛrɛkiw ni latɛn n'a tɔw kan bɛ yen de ma ko egypte jamana bi ni o jamana de kɛlen bɛ bi jɛmaniw ta ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la a arabulamɔgɔw ni olu de nan'u sigi yen bi tilegan deredere la fo ni fɛsɛfɛsɛli ma kɛ a bɛ kɛ an n'a ɲɔgɔnw yɛrɛ kɔnɔ sa k'a fɔ kabi ka misira jamana dan n'o de ye egypte jamana ye danfɛn wɛrɛ ma sigi yen jɛman kɔ ayiwa an dun filɛ ka waati min fɔ nin ye ka na don fo san ba saba san ba naani ka kɔnkɔn san ba naani jate ka kɔnkɔn isa ka bangeli ɲɛ golo finman ninnu de y'a daminɛ k'u kunna misira jamana kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la misira jamana baji kɛnɛba min bɛ yen ko le nil o nili baji kɛnɛba in u nana ka n'u sigi o kɔlɔn kɔnɔ i n'a fɔ an ka ofisi di nizɛri delita bɛ yan cogo min kɔlɔn bɛ yan cogo min babolo bɛ jɛnsɛn nɛɛma fanga bɛ bonya ji bɛ yen dugukolo baarata bɛ yen u nana ka n'u sigi o da la o b'a sɔrɔ danfɛn min bɛ yen sa kɛrɛnkɛrɛnnenya la ayiwa fo n'a kɛra faramafɛn ninnu ye ani jikɔnɔfɛnw cɛ min bilale bila cɛ min y'i bila o jamakulu ɲɛ o golofin jamakulu y'a donni kama ka b'o sigiyɔrɔ fɔlɔfɔlɔ la ni o ye ethiopie jamana ni kenya jamana ni tanzanie jamana ye bi ni an bɛ yen wele a tɔgɔ kɔrɔ la ko kush ou bien nubi ka bɔ o nubi jamana la sa ka na se misira jamana kan cɛba kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ bilara an ka o golofin kunfɔlɔw ɲɛ san ba naani ka kɔnkɔn isa ka bangeli ɲɛ bi o cɛba tɔgɔ a a y'a hakili to tɔgɔ in na n'i bɛ tɔgɔ in fɔ i bɛ i bɛ barika da danbaga ma ye o tuma i bɛ ji bɔn tɔgɔ in ye i bɛ taasibila kɛ tɔgɔ in ye o cɛba tɔgɔ de ye ko nare mari ne b'a dɔn aw ye tɔgɔ in mɛn o a ye nare mari jateminɛ a ye nare jateminɛ a ye mari jateminɛ nare mari ni gɛrɛki bɔnsɔn b'ale de wele ko narmɛr n'a lakodɔnnen bɛ bi kosɛbɛ fɛsɛfɛsɛli jɛkulu bɛɛ fɛ n'o ye sɛrisɛriw ye ni gafe sagalen bɛɛ gafe gafe ɲɛsinnen b'an ka dɔfɔw ma ni o de y'an ka isituwariw ye o gafe si tɛ yen k'o bɛ se ka farafin jujɔn golofin a ye hakɛ to golofin jujɔn fɔ bi n'i da ma maga naremari tɔgɔ la nari mari masakɛ bɔnsɔn kun don u bɛ bɔ jamana min kɔnɔ n'o ye nibi jamana ye o masakɛ bolofara de fɛnɛ bɔnsɔn dɔ ye ale ye o masakɛw tun b'a f'olu ma les rois scorpion u ka farinya n'u ka kisɛya fɛ u sangaɲɔgɔnyalen tun bɛ k'u taamasiyɛn kɛ ni bunteni de ye gɔsɔn n'an k'o ma ko scorpion o masakɛ jɛkulu dɛ olu de fɛnɛ ka jɛkulu bolo laban bɛna k'ale naremari ye n'ale ye golofin ninnu wuli u tugu a nɔfɛ sani misira jamana cɛ sigiyɔrɔ halisa sahalen o ɲinini hukumu kɔnɔna de kun olu sigiyɔrɔ nana ka na kɛ o tuma nili kɔlɔn kɔnɔla ye baji nili n'a bɛ misira jamana kan bi n'a bɛ misira jamana cɛci o tuma u y'o de minɛ a jɔjan fɛ sa ka n'u sigi o kɔlɔn kɔnɔ ah ko de daminɛna yen dɛ an da bɛna se minnu ma an ka ja natɔw kɔnɔ o narimɛri in an bɛ tila k'o fotow yira u la an ka jaw kan finman kirikirikiri de don komi aw ni ne a kunkolo foto min bɛ yen bi ni a donni bɛnbaw ye a dilan ni fara ye fara ye fara min ni a dugalen bɛ ka bɔ an ka cɛfɛrɛnni ma halisa a filɛ nansaraw bolo nin ye u ka fɛnkɔrɔ marayɔrɔ sagalenbaw kɔnɔ n'o y'u ka musew ye kungolo in maralen bɛ a faralama a sawura bɛ komi a dilanna bi n'i ye kungolo in ja lajɛ i bɛ fugula min ye narimɛri kunna fugula in ye konkoron de ye min filɛ nin ye donsow kunna nɔgɔ foyi t'a ni a ni ɲɔgɔn cɛ an delila k'a taamasiyɛn n'a misaliw bɔ k'u bin jabaranin wɛrɛw kan fɛsɛfɛsɛli yɔrɔ wɛrɛw la i n'a fɔ fesibugu n'a ɲɔgɔn ni yutubu n'a ɲɔgɔn ne bɛ cogo cogo ta narimɛri bɛ ta a donni kama yɛlɛma ma don ni anw ni ɲɔgɔn cɛ fo kisɛya min kun b'u la fo kiya min kun b'u bolo fo dɔnni min kun b'u bolo ni dɔ bɔr'o la bi k'o lagosi k'o di anw ma ayiwa i ɲɛ bɛ o nare mari min na dɛ an bɛ kuma yɛrɛ lasurunya olu kɛlen ka sigi kɛ ka dɔnni kɛ ka misira jamana kɛ misira jamana ye ka diɲɛmɔgɔ kabakoya seko la ka diɲɛmɔgɔ kabakoya dɔnko la fo ka n'a bila isa bangelen kɔfɛ o san kɛmɛ sabanan ni farafin yɛrɛ gɛnna pewu ka bɔ misira jamana kan k'a daminɛ san ba naani sani isa ka bange ka taa kuncɛ san ba saba isa bangelen kɔfɛ n'i y'a fara ɲɔgɔn kan san ba naani ani san kɛmɛ saba foyi ma mara kɛ misira jamana kan finman kɔ golofin o san ba o san kɛmɛ saba isa bangelen kɔfɛ sa o mɔgɔ ninnu de jɛnsɛnnen dɔɔni dɔɔni dɔɔni dɔɔni ka na jɛnsɛnni ban pewu ka na ɲɔgɔn kafo marabolo kura wɛrɛ la o de kɛra gana mara ye an b'a fɔ o ma ko wagadu jamana kaya makan sise tun ye yɔrɔ min masakɛ ye n'i ye an balima marakaw mankan mɛn diɲɛ don o don ko olu bɔra egypte jamana kan o tuma cɛba min ko don o cɛba de tɔgɔ fɔlen filɛ aw ɲɛna nin a daminɛna naremari de la ka na u tɔgɔw falen falenna ka na hali n'a y'a sɔrɔ tɔgɔ laban min ni wagadu mara kɛra ni o tɔgɔ de ye o de ye ko suwaninkew nka u kɔni hakili tora u ka masakɛ fɔlɔfɔlɔ la u bɔra dugu min na ko nare mari maraka kan na a y'a lamɛn dɛ nare kelen mari masakɛ an ka masakɛ fɔlɔ u tun b'u ka masakɛba kunfɔlɔ bato k'a tando ni o tɔgɔ de nare mari fo tɔgɔ in nana ka na ka na sira minɛ ka ka ka ka jigin ka na fo manden mara kɔnɔ fo nare mari jata fo mari yɛrɛ nana kɛ masakɛ tɔgɔ ye fo ka na mari mansa yɛrɛ kɛ danbagama tɔgɔ ye mari in ma bɔ yɔrɔ wɛrɛ mari in bɔra a dɔnni misira jamana de kan san ba saba ka kɔn ɛ isa bangeli ɲɛ ni isa yɛrɛ bangeli ni silamɛw ka kira bangeli n'o ye mamadu bangeli fɛnɛ ye san kɛmɛ duuru de bɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ donc san ba naani ani san kɛmɛ duuru ka sɔrɔ kira silamɛw ka kira ma bange fɔlɔ o ye mara sɔrɔ anw bolo n'a fɔra aw ye ko mara bi mara tɛ i tɛ se ka sangaɲɔgɔnya bi mara la yankan na i tɛ se ka sangaɲɔgɔnya bi mara la dɔnni na i tɛ se ka sangaɲɔgɔnya anw ka bi maraw la seko la mɔgɔ minnu nana ka na kan dilan kan dilannen pewu k'a ban ka kan sɛbɛn o kan fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ bɛ sɛbɛn halisa o san ba saba ni kɛmɛ naani na jate ka kɔn isa ka bangeli ɲɛ ka kan sɛbɛn a t'aw miiri la kan sɛbɛnni dɔnnen kɔrɔ n'i y'an bolo ta bi k'an ka segin ka sɛbɛn an siɲɛ fɔlɔ a la baara don dɛ ɛ minnu yɛrɛ ye o kan yɛrɛ sɛbɛnni yɛrɛ kun k'o fɔlɔfɔlɔya dugukolo kan a olu ni danbagama tɛgɛ kun bɛ ɲɔgɔn bolo dɛ u y'a ye k'a fɔ a olu t'u yɛrɛ ma fɛn dɔ bɛ k'u dɛmɛ fɛn min dogolen bɛ u ka yeli ma fɛn dɔ bɛ ka sira don kɔrɔ min dogolen bɛ u ka yeli ma fo u y'u ka kan tɔgɔ da o fɛn o la a kan fɔlɔfɔlɔ tɔgɔ de ko medu nɛtɛr u yɛrɛ de kun b'u ka kan wele o la medu nɛtɛr n'i ko i bɛ medu nɛtɛr in ci k'a yɛrɛkɛ k'a fɛsɛfɛsɛ an b'a fɔ o ma ko k'a défini u ka kan na mɛdu o kɔrɔ de ye ko kumadenw mɛdu nɛtɛr o kɔrɔ de ko danbagama sabu kun fɔlɔ dilanni kɛbaga nɛtɛr mɛdu nɛtɛr danbagama kumakanw danbagama ka kumadenw n'a kun y'u ja ko ala caman batobaga de kun y'anw benbaw ye u kun b'a fɔ nin yɔrɔ la ko medu nɛtɛru parce que y'an bɛ u la ka u kɛ caman taamasiyɛn ye a yera olu de la anw bɛnbaw hali sini u ye o de di anw ma tiɲɛ ye an ka kuma kɛcogow kɔnɔ n'i ko ko cɛ cɛw muso musow ja jaw u in o bɛ caya de kofɔ n'i y'a ye olu ye u fara mɛdu kan u ma u fara netɛri kan k'o kɛ neteru ye netɛri min kɔrɔ danbagama kɔrɔ wɛrɛ t'o la n'i y'a yiratɔ ye diɲɛ mɔgɔ la k'a fɔ olu ma danbaga kɛ fila ye kelen kɔ a ka kumaden de bɛ se ka caya o de ye mɛdu netɛriw ye mɛdu netɛri o kumaden in n'o de kɛra diɲɛ kumaden fɔlɔ sɛbɛnnen yɛrɛ ye dɛ o kuma ninnu ka dɔnni bɛɛ de kafo k'a bila o kɔnɔ o bila anw ye olu de sɛbɛnni fɔlɔ dilan dɛ sɛbɛnni fɔlɔ o fana dilanni ani ka taamasiyɛn kɛ ka sigi ka tɛrɛ ci ka kiri kiri kiri kiri ci waati la ka kɛtaw bila o hukumu kɔnɔ hakili bɛ se ka jigin cogo min na i n'a fɔ an b'a fɔ yan ɲɔbilen tile moribominɛ tile moribominɛ tile a n'a ɲɔgɔnw an b'o min fɔ olu tilara o baara la u fɛ yen ka pan pewu k'o kɛ gafe sahalen ye ka tiri tiri tiri sigi o la ka kundamaw sigi o la ka daminɛ ni laban yɔrɔw sigi o la ni o de ye tubabu b'a fɔ ma ko kalandiri ye o fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ o tuma an benba ninnu ni o de ye nare mari n'a nɔfɛ jamaw ye olu de ye hakili jagabɔ kɛ k'o sigi ka tɔgɔ sigi waati la ka waati yɛrɛ sigi ko kɛ waatiw la hakililajigin bɛ nɔgɔya cogo min ne bɛ ka min fɔ aw ye nin y'a sɔrɔ bi an balima golojɛw nin y'a sɔrɔ u bɛ waga de ɲɛfɛ kungo kɔnɔ u bɛ bagan de kɔ k'o labalo ka sɔrɔ ka balo o bagan na n'u ye min faga u b'a golo dilan u b'o don u kan na hali dilancogo cɛɲuman tɛ ni y'a sɔrɔ hali u ka kan ma se ka basigi ka jɛya pewu mɔgɔ tɛna fɔ ko ka sɛbɛn cogo ɲinin a la parce que kuma ka nɔgɔn koyi ka tila k'a sɛbɛn i ma deli ka sɛbɛn ye yɔrɔ la i ma mɔgɔ ye k'a sɛbɛn i ma deli ka mɔgɔ si ye hali i ma deli ka sɛbɛnni taamasiyɛn ye aa o de ye cɛbaw jɔyɔrɔ ye nin bɛ kɛ don min na san ba saba fo san ba naani ka kɔn kɔ isa bangelen ɲɛ a b'a sɔrɔ golojɛnin bɛ hakɛ min na a dɔnnen don u bolonɔw dɔnnen don u yɛrɛ ɲininiw kɛ u ma tɛmɛ min kan fiyewu o dɔnnen don nin don y'a sɔrɔ ni baganw de ka surun n'i y'u sangaɲɔgɔnya anw finmanw ma Fiman ma dan o ma fiman tilara ka bato cogo ɲini a dɔnni kama danbaga ma o la u bɛ se ka tasibila kɛ a ma cogo min na min ye nin sigi nɔgɔyaw ye bi dɔnni minnu bɛ ka poyi u ye sɔn ka se ka sigida nɔgɔya ka sigi cogo nɔgɔya ka ɲɛnamaya bɔliw na o tuma a sigiw nɔgɔya u ma ko k'o fo ka foli cogo ɲini o danbaga ma in de la u y'o fɛnw fɛnɛ labɛn an bɛ n'o fɔ aw ye ja natɔw kɔnɔ ni o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o ye an b'a fɔ ko wasiru gɛrɛkiw ko min ma ko oziris ani asate gɛrɛkiw ko min ma ko izis ani u denkɛ nɔrɔma ni o ye hɔrɔn ye ni hɔrɔn ni gɛrɛkiw ko ma ko orus olu golofin saba wasiru asate ani hɔrɔn o kuma k'olu ta k'u bila bato dɔ cogoya ɲɛ bato min ni a bɛ se danbaga maa yɛrɛ ma u tun bɛ danbaga maa min wele a dɔnni kama ko amun u tila k'a fara a tɔgɔ kan tuguni ko arra u tila k'a fara tɔgɔ kan tuguni ko atun ka tila k'a fara tɔgɔ kan tuguni ko puta puta min nana kɛ buda ye o tuma golo nɛrɛmaw fɛ ni o ye siniwa bɔnsɔn ni ɛndu bɔnsɔn mɔgɔw ye buda de ye puta in talen ye amun arra atun puta u ye kɛnɛkan tɔgɔ min sɔrɔ danbaga maa la k'a fɔ a ka nɛɛma la o de ye nin ye u m'a tɔgɔ dogolen fɔ mɔgɔ ye i tɛgɛ bɛ da o kan don min na o b'a sɔrɔ i ye kalan kɛ i ɲɛ yɛlɛ u ka gundolafɛnw na bato gundow la o fɛnɛ ye kuma wɛrɛ an bɛn'o fɔ donna natɔw la ninnu fɔlɔfɔlɔ de y'a dɔn ko fɛn dɔ ye fɛn bɛɛ dan ninnu fɔlɔfɔlɔ de y'a dɔn ko fɛn ni batoli ka kan nk'a ma digi u kɔnɔ tile kelen ka waso ko mɔgɔ sɔrɔla olu la min ɲɛ dara nin fɛn in kan kelen min ni nin fɛn in yɛrɛ fana ye kuma ta ɲɔgɔn da o ma jigin u kɔnɔ fɛn in ɲɛsiranɲɛ ma olu y'a a bonya ka tɛmɛ o kan o fɛnɛ kuma wɛrɛ halisa an ka donna natɔ kumaw la an bɛ o fɔ mɛ n'an tora dɔnni jɛ kan dɔnni jumɛnw de bɔra danbaga masa yɔrɔ la ka jigin ninnu kan dɔnni kunfɔlɔ la ni bi na anw bɛ ka an tulonkɛ o la an t'a dɔn a dama dɔnni ye o dɔ ye jateden ka fɛn ta kelen fila saba jaa o fɛnɛ man nɔgɔn bunadamaden san ba kɛmɛ ni kɔjan de kɛ kɔnteli ma nɔgɔya an ma fo ka na se an b'a fɔ min ma ishango jamana kan n'o bɛ jati bi kongo jamana ye fo ka na se yen o tuma kolow yera kolo min tiri tiri tiri b'a kan jatiden kama fɛn mana caya cogo cogo n'a sera jatiden bɛ o kolow kan u b'o fara k'a kɛ sara ye k'o ton fɛn mana caya cogo cogo u b'o fara k'a kɛ sara ye k'o ton fo ka na kɛ fɛn tɛ caya jateli ma o sɔrɔla o koloden kelen kan ishango wa o de wele faransi la ko l'os d'ishango olu tɛ bi ko ye dɛ dɔ bɛ o don san ba bi wolonfila kan san kɛmɛ in kɔnɔna na ayiwa o de n'i y'a mɛn bi calculatrice an bɛ mansin ta an bɛ jate kɛ dɔ de fɔlɔ ye jateden dilan foli b'anw bɛnbaw ye ayiwa fɛn min ye eh, ka bɔgɔ nɔɔni k'a wuli k'a jɔ ɲɔgɔn sanfɛ a ma daminɛ o la koyi an benba kelen ninnu de nana ni o fɛnɛ ye dugukolo kelen in kɔ kan yan n'an b'a fɔ o ma architecture u y'u bolonɔw to diɲɛmɔgɔ bɛɛ bɛ wuli bi ka taga u lajɛ misira jamana kelen in kan u y'u bolonɔw to bolonɔ minnu bɛ wele bi ko piramidiw aa ninnu ye filɛli fɛnw ye dɛ ko danfɛn dɔw nana dugukolo kan ka se ka nin fara ɲɔgɔn kan don na don min na dagabana mansin ninnu filɛ an bolo bi u tɛ se ka baara kɛ k'a cɛɲa danfɛn minnu sera ka na o kɛ foli ka kɛ olu ye piramidi kelen jɔlen a dɔw bɛ birikiden ba saba bɔ a birikiden kelen kelen ka ca ni tɔni ba saba ye o ba saba sogolontɔ ɲɔgɔn kan k'o dalakɛɲɛ i bɛna bi diɲɛ mɛtiri diɲɛ mansin bɛɛ d'a la i tɛ fili y'a kɛcogo la fo u tilala k'u tugu ka ɲɛgɛnw k'a dɔw la birikiden kelen pilasi bila u b'a dɔw jɛ san kɔnɔ siɲɛ kelen tile yeelen bɛ se cogo min ka don o fɛ ka n'a cɛmancɛ sɔrɔ tile tɛ cɛmancɛ in sɔrɔ san waati si fo waati kelen bato tun bɛ kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka bɛn o waati ma a o taamasiyɛn ma dilan adamaden hakili ɲɛna sa jateminɛ nana ka na se astronomi fɛnɛ ma an bɔlen kɔfɛ matematiki ni architecture la o tuma an bɛna se astronomi ma fɛnw yera nibi jamana kan narimɛri ninnu yɛrɛ bɔra nibi jamana min kan ka na n'u tun bɛ to ka taa ni ka segin kɛ yen ni misira jamana egypte cɛ fɛnw yera yen fɛn minnu n'an b'u wele faransɛ la bi ko observatoire astronomique nansaraw labanna kɔsa in na k'o yɔrɔw dilan u fɛ u bɛ u ka lunɛti dagabanaw de ta k'o ɲɛsin kalow ma k'o ɲɛsin tilew ni lolow ma k'olu faranfasiya ɲɔgɔn na kabi san ba yirika sanni ka isa na o tuma an benbaw kun tilar'o la u ye lolow ye o waati bi i n'a fɔ sigi lolo kelen min bɛ ka fɔ bi n'a bɛ ka diɲɛ mɔgɔ dabali ban k'an balima dɔgɔnɔw ni maninkaw olu sera k'o yɔrɔ dɔn cogo di ka sɔrɔ nin dagabana mansin ninnu ma na fɔlɔ tiɲɛ ye gundo ye golofinya ye gundo ye kabi o waati farafin bɛ lolow ni kalow furancɛ dɔn ka bɔ yan ka se yen i bɛ waati min k'a kan u b'o dɔn fɛɛrɛw tun b'u bolo min tun bɛ yan ni o sanfɛ fɛn ninnu taa ni ka seginw nɔgɔya o bɛ mɔgɔw dabali ban arabuw b'o kan mahamadu nɔfɛ mɔgɔw k'a fɔ ko a ye sannayɛlɛn kɛ su kelen kɔnɔna na n'u bɛ bɛn layilatulu kadiriw ma ayiwa ni danbaga masa de y'o kɛ o kana mɔgɔ dabali ban k'a fɔ ko nin sera ka kɛ ka taa ni ka segin kɛ lolow ni ɲɔgɔn cɛ ka taa ni ka segin kɛ jamana ni jamana ɲɛ tugu k'a yɛlɛn kɔnɔ ne tɛna n yɛrɛ bila o bɛɛ la o yebaga tɔ bɛ dugukolo kan yan golofinna yan hali n'a y'a sɔrɔ a kɛbagaw bɛ yen n'u tɛ k'u yɛrɛ yira a yebagaw kɔni bɛ yen minnu b'a seereya ko don kɛra olu y'a ye u ka duw kɔnɔ dɔnnibagaw tun bɛ an karamɔgɔw la an bɛnbaw la taa ni ka segin kun ɲɛ tugu k'a yɛlɛ ye funancɛ ni funancɛ cɛ olu bolo o ma astronomi o k'o matarafa k'i mago dilan o la ninnu de ye o kɛ ayiwa ee waati janya kama an tɛna se ka an bɛnba minnu ni olu poyira golofinna yɛrɛ gere kan san ba kɛmɛ san ba bi kɔnɔntɔn san ba fila ani san tan ni wɔɔrɔ ɲinan anw da tɛna se u ka kɛta bɛɛ ma jabaranin de don ka kuma lasurunya an bɛ a fɔ aw ye danfɛn kunna adamaden na an sawura la o ma kɔrɔbaya ni finman ye dugukolo kan finman ani jɛman ni ɲɔgɔn cɛ a funancɛ san ba kɛmɛ ani san ba bi wolonfila jati de ko don n kan bɛ golojɛ de ma an ni golojɛ cɛ golo tɔ ninnu kɛrɛnkɛrɛnnen la arabu bɔnsɔn ni yahudiya bɔnsɔn olu kɔni ta olu nali ni bi cɛ dɔɔnin bɛ o san ba mugan de kan e n'i y'o bɔ san ba kɛmɛ ni san ba bi kɔnɔntɔn ani san ba fila la ayiwa kuma t'aw kɔrɔ ni olu de kɛlen bɛ k'u yɛrɛ kɛ diɲɛ tigiw ye bi k'anw kɛ kɔtɔbaw ye kalankɛyɔrɔ la kɔtɔbaw ka ɲugun anw na k'anw lagosi o bɛ bɛn o tɛ anw dabali ban ɛ i tɛ misali ta anw ka dubaw kɔnɔ lagare de bɛ bila kɔrɔw la hakili min bɛ kɔrɔ la n'a y'a sɔrɔ ale de nana lagare ɲɛ o na joona ma kɛ fu ye n'ale y'i bila o fɛ ale de fisa n'o ye anw ni golo jɛmannin ninnu de ta ye u bɛ o dɔn u dɛngɛnɛya n'o kan ko siga tɛ o la anw de fɔlɔla nka ni olu de kɛra ala yebaga fɔlɔw ye bi k'olu kɛ ala ka den mandiw ye bi ko olu de ta k'olu kɛ dɔnni kunbaba fɔlɔ dɔnbagaw ye bi ka sɔrɔ san ba yirika de b'an ɲɔgɔn cɛ fo kɛmɛ ni kɔ jan ayiwa an b'a fɔ nka an t'a to tan ɛ a ma daminɛ fɔlɔ n'i ye ɲɛnamaya fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ n'i y'o jateminɛ dugukolo kan a san miliyari hakɛ dama dama de don ka na se fɛn fɔlɔ fɔlɔ minnu n'olu bɛna se ka bayɛlɛma ka na kɛ golofinw ye olu kun ye kungo kɔnɔ gɔn sugu dɔw ye wulikajɔ nɔgɔyara minnu ma fo ka n'a tɔ kɛ u bɛ se wuli ka jɔ dɔrɔn de la olu tɛ se sen naani kan tɔgɔma in na o fɛn fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ n'o ɔstralopitɛkiw ye dɔ b'olu san miliyɔn saba ani san miliyɔn kɛmɛ duuru kan bi i bɛ nin bɛɛ bɔ diɲɛ dan waati la foyi ma kɛ ayiwa sani diɲɛ yɛrɛ wuli waati cɛ an b'a fɔ foyi ma kɛ fɔlɔ min man'i yɛrɛ kɛ min ye ɛ danbaga ma ayiwa ale de ko ko tiɲɛ koyi wa a bɛ laban tiɲɛ de ma dɛ wa siran min bɛ u la bi o de ye anw ka nin baara in ye nin wulikajɔ min daminɛlen filɛ nin ye ka taa nkalon ferekete bayɛlɛma k'a jan a kɔ kan ka kow ɲɛfɔ min kɛlen bɛ ka ɲɛmɔgɔya nkalon da a yɛrɛ la k'o ta k'o fɛsɛfɛsɛ fɛsɛfɛsɛli minɛnw kɔnɔ nɔgɔ tɛ minnu na k'o yira diɲɛ mɔgɔ la min yɛrɛ fɛnɛ maloyalen bɛ n'a yɛrɛ ye k'i yɛrɛ bila kɔmɔgɔya minɛn kɔnɔ ka o fɛnɛ ta k'o fɛsɛfɛsɛ k'a bila fɛsɛfɛsɛli minɛn sahalenw kɔnɔ k'o ferekete yɛlɛma k'o yira diɲɛ la kɛlɛ tɛ anw bolo bi kɛlɛ tɛ bonya ni kɛlɛ min ye kɛlɛ tɛ kɔrɔya ni kɛlɛ min ye kɛlɛ tɛ nɔrɔya ni kɛlɛ min ye ka nin kɛlɛ in bɔ wa a daminɛna sa dɛ bɛnba minnu tɛmɛna ni olu joli de bɛ anw na narimare n'a kɔmɔgɔw ni olu de joli bɛ anw na ka daminɛ misira jamana kan yen ka na fo gana jamana wagadu jamana manden jamana kan fo mali jamanaw kan bi laginɛ jamanaw kan bi kɔdiwari burkina faso nizɛriw ni senegali jamanaw ka na bila kamerun ni kongo jamanaw kan n'a y'a sɔrɔ nin bɛnba fɔlɔ ninnu de joli bɛ anw na a ma yɛlɛma a ma falen ayiwa an bɛ ɲɔgɔn na mara bɛ segin so dɛ an tɛ a dabila an tɛ a dabila an man'a bila yɔrɔ min an denw b'a daminɛ yen fo ka taa tiɲɛ segin a bɔyɔrɔ fɔlɔ la fo ka tiɲɛ minɛ k'a yuguyugu k'a ko k'a jɛ k'a saniya ka nanbaratɔ bolonɔ k'o bɔ a la ka nkalon kasa bɔ a fɛ pewu bɛɛ k'i jɔyɔrɔ dɔn bɛɛ ka segin ka k'i yɛrɛ ye o tuma an ka nin baro in a ma daminɛ dɛ a bɛ fɔ nin de ma ko kuma ɲɛbila ɲɛbila kuma kuma ɲɛbila kuma n'u k'o ma faransi la ko introduction o dɔrɔn de ye nin ye ni anw bɛnbaw n'u ka ala danbagama de ko don mangala ni a sɔnna ayiwa nin ye video caman natɔ video fɔlɔ de ye tan ni o ye ja ye ja fɔlɔ n'aw yɛrɛ mago bɛ fɛsɛfɛsɛli minnu na nin kɔfɛ 3 rna maaya a tɔnba min filɛ nin ye mali la yan bamakɔ a ye wuli a ka se a ka ɲininkaliw kɛ n'aw se ma yen sɔrɔ a ye taa an ka dakabana mansinw kan intɛrɛnɛti an ka paziw bɛ yen nɔ 3rna-maaya.com an b'a sɛbɛn jabaranin kan k'a jira aw la a ye taga bɛ kunnafoni tɔ sɔrɔ o kan ne yɛrɛ min fɛnɛ filɛ n bɛ o facebook o de fɛnɛ kan ye modibo fakoli dunbiya a ye taga n ka paji kan ɲininkali min b'aw fɛ a k'a kɛ an na nɔgɔ t'a la n'aw ye min faamu a ka fara an kan k'o jɛnsɛn n'aw ma min faamu a ye s'an ma a k'anw ɲininka kuma fɔlen ninnu daliluw de don dɛ dalilu wulibaliw ɲininikɛlaw ye daliluw ɲini ka dan yɔrɔ min bi n'u y'a sanga ɲɔgɔn na k'a batiri ka kɛ daliluba kelen ye an da filɛ o dalilu de la k'o fɔ aw ye nanbara kuma tɛ wajulikɛ kan tɛ ninnu ye o bɛɛ bɔlen kɔfɛ a ka gafew ɲini gafe sahalenw k'a daminɛ an karamɔgɔba an ɲɛmɔgɔba sɛk anta jɔp ka gafew la ka na se an karamɔgɔba 3 rna yɛrɛ perezidanba ni o de ye dunbi fakoli ye ka se a ka gafew ma a bɛ gafe mugan ni kɔ la bi a ye min sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛn la nin kuma ninnu kan a ye wuli a ka gafe ninnu ɲini a k'u kalan a ka nkalon bɔ an da an karamɔgɔba minnu bɛ kamerun jamana kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la mbɔg basɔn an karamɔgɔba minnu bɛ diɲɛ ɲɛfɛ ni o de ye rɛkmirɛ gomɛz ye ni o de ye kalala omotundew ye ni o de ye bilolow ye a a ye wuli koyi a ka se ninnu ka gafew ma a k'a fɛsɛfɛsɛ a ka nkalon bɔ an da ka kɛ an yɛrɛ ye ka wuli k'an jɔ an yɛrɛ sunna kan foyi tɛ anw da bi ni o tɛ sabula diɲɛ fɛn o fɛn n'i y'a feere k'i tɛ yɛlɛma k'e bɛ baara kɛ n'a ye a bɛ wolo fɛn min na ayiwa o t'i nafa dɛ an t'o fɔ ɲɔgɔn ye fɛn o fɛn n'i m'a dabɔ a da n'i y'a ta ka bɔ a daɲa la a bɛ kɛ suguya wɛrɛ ye n'i ye muru bɔ tigɛli la magoɲafɛnw tigɛli nafɛnw tigɛli yiriw tigɛli ka na kɛ mɔgɔninfin sɔgɔlan ye ayiwa i y'a ta ka bɔ a dabolo de kan dɛ ka bɔ a daɲɛ kan dɛ fɛn o fɛn n'i y'a ta ka bɔ a daɲɛ kan a bɛ wolo fɛn wɛrɛ la ye o baara de kɛra anw na ka bɛn ka bɛnbɛnbɛn siri anw na an sigida nɛɛma nɔfɛ an yɛrɛ sawura nɔfɛ o tuma nɛɛma min kɛlen bɛ anw ye danbagama fɛ o yɛrɛ dɔrɔn o keleya n'o juguya ka bɛnbɛnbɛn siri ka na kunmayɛlɛma fugulan ta ka curu anw kun na an lanɔgɔlen kɔfɛ senw ni bolow tigɛlen kɔfɛ kɔbɔliw kɛlen kɔfɛ k'an k'an sigi bi k'an ɲɛ jɔ o tɔ la ayiwa n'anw y'o kɛ an denw bɛ na olu denw bɛ na an bɛ ka min fɔ nare mari ma bi san ba yirika natɔ ayiwa dɔw fɛnɛ bɛna dɔ sɔrɔ ka fɔ an ma dɛ san'o cɛ e b'a fɛ ka kɛ bɛnba jumɛn ye o don nin kama i denw n'i denw bɔnna n'olu bɔnna n'u n'u b'i tɔgɔ fɔ i b'a fɛ ka kɛ bɛnba sugu jumɛn ye a sahalen a ka cɛsiri fɛ benba bonyalen a ka cɛsiri fɛ benba ɲuman a ka cɛsiri fɛ yɛrɛ ye kɛlɛ in sira fɛ wa kelen benba lagosilen benba halakilen benba min y'i sigi ka kow lajɛ a ma miiri a bɔnnaw la a ma miiri don na natɔw la i b'a fɛ ka kɛ o benbaw de ye wa o ɲininkali bɛ yen o tuma ne b'a fɔ ko aw ni ce aw ka kulomajɔ la k'an bɛn nin ɲɔgɔn caman ma anw bɛnbaw lahɔrɔma kosɔn anw bɛnbaw danbagama lahɔrɔma kosɔn danbagama kelen lahɔrɔma kosɔn